okay igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m ụnụ Ee, ife m ji wee bịa taanị nwa bụ ka anyị wee karịa maka this um, concept called scarcity and nwanne ya bụ abundance anyị wee sị na anyị achịkọta fa n'abụọ ọnụ wee karịa maka scarcity mentality and abundance mentality wee nwezi ike ịgbalị ya were asụsụ anyị gbalịa anya na ife o nyere na ka o si wee chee ya bụ ife anyị bịalụ tata ya bụ nkụzi nke m bịa n'ụbọsị tata unu elozikwana na m kwuru na ana m e-use asụsụ igbo ndị anambra state oyi local government area m wee si nteje abọgụ ya bụ na onye nteje ka m bụ wee na-edebe ya n'asụsụ nteje nke doro m anya ee m ma natara ndị mmadụ permission ịsụ asụsụ be anyị naanị ife anyị bịalụ bụ ka anyị na-agbakọ na-achịkọ na-agbakọ na-eneba anya na-atọsa

in different ways of thinking about resources, opportunities, and life in general. Ya na anyị ya aba gị ya n'ime. Mbọsị gara aga anyị hụ maka negative mentality, kwuo maka um, positive mentality. Taanị nwa bụ abundance mentality na scarcity mentality ife o ji dị mkpa na anyị ya na-ekwu maka ụdị ife nwa na ife gbasara akwụkwọ ka anyị wee na-aghọta ebe nsogbu na-esi oge ụfọdụ ka anyị wee nwee ike ịga na-aghọta ebe ilo na-esi oge ụfọdụ ka anyị nwekwa ike ịga na-aghọta ife kpatalụ na mmadụ ya anọkata ya na nwanne ya na-enwe nsogbu ya na nne ya na-enwe nsogbu ya na nna ya na-enwe nsogbu ya na nwanne ya na-enwe nsogbu ya na ikwu na ibe ya na-enwe nsogbu ya na ndị bi be ya na-enwe nsogbu o nwere ife kpatara ya ife a kpatara ya ka anyị na-adị na-agbapịa wee bụrụ gịnị

ọ wee daba ọ bụ na aghọtasịrọ na ọ ya adabarọ ilo julu n'ebe niine of course anyị bụ human beings we will always have problems here and there we will always have challenges we will always have people who betrayed us and we will always have people we betrayed ọ ya enwelili ndị mere anyị ife dị njọ nwere ndị anyị mere ife dị njọ mana ọ dị mma ka anyị na-aghọta mentality onye ji aga mbọsị gara aga ka m si wee kwu na anyị karịrị maka negative mentality onye ya abụ ngị na ya nọrọ ife ọbụla i mere ọ ya afụlili ife kpatara o ya eji sị na ọ dịrọ mma onye ya bụ gị na ya nọlụ ife ọbụla ị mere ọ ya afụlịlị ebe ọ ya alụta aka wee sị na ọ bụrọ ya ka ị mere i mesigodili ya ife ọma ọ ya afụ ebe ọ ya esi wee jide gị sị na nke ị mere na ọ bụrọ ya ife ọma niile ị mere ọ rapụrụ ya kọba maka nke ị na-emetarọ ọfụma ọ jọgburu onwe ya mana ife na-ebute ya bụ negative mentality nwekwara onye ya bụ imejegodo ajọ ife ọ ya agwakwa gị na i mere ajọ ife mana o jirọ ya wee gbu gị o jirọ ya gwa gị ebe chi gị lụrụ gị ọkụ o jirọ ya wee kọba gị kọsaba gị were gị na-akụ asịrị na-aga maka na o- o- ọ- ọ chọpụta na ọ mmadụ ị bụ ka ọ bụ na mmadụ na-eme mistake o wee bụ na onye nke ahụ na-ada na na nke positive mentality ife anyị bịazi ka scarcity mentality kee ife bụ scarcity na ọ dịrọ Kedu ihe kpatara ya eji na-ebe ya anya? Scarcity mentality refers to mindset that believes resources are limited. Mmadụ nwere scarcity mentality mgbe ọbụla na-adị na-eche na onyinye nke ya enwerọ ebe ọ ya eduga ya na akwa nke ya nụnwa o yi na o nwerọ ebe ọ ya eduga ya na ife niile dị na be ya na o zurọlụ ya Individuals with this mindset often feel that there isn't enough to go around, whether it is money, time, opportunities, or even evil ya scarcity mentality. Nke o nwere ezurọlụ ya, nke o nwere ejurọ ya afọ, nke ọ bụla o nwere, ọ na-avụ ya na nwanne ya nke ọzọ nwere karịa. Nke ọ bụla o nwere, ọ na-avụ ya na nwanne ya nke ọzọ nwere karịa. ọ bụrụ ego ka ị nyere ya kpaa kpaa a ego afụ ezurọlụ ya sị gị mba na ego afụ ezurọlụ ya na nke ị nyere onye nke ọzọ na ọ ka nke ya ọ bụrụ ebe a na-alụ ọlụ onyinye ndị ọzọ nwere ọ na-ejili fa anya ọ bịa na ọchịchị ya o, ọ na-achịkwa bụrụ onye isi na nke ya mana ọ na-ejili nke gị anya recruitia ndị mmadụ ga na-eme nke gị attack maka na o zurọlụ ya a gbaa egwu ọ makwara egwu agba o mana egwu nke ni nke gị ni ọ na-ejili nke gị ni anya ọ bụrụ mmiri ka a na-aṅụ cup nke i ji wee ṅụ mmiri abụrụ ya eluigwe nke ya bụrụ ya ọkụ mmụọ even mgbe nke ya makakwara nke gị e jebe obodo oyibo ebute moto moto nke ya na ịmatụkwala nke gị ma na arụ avọrọ ya ife o nwere ejurọ ya avọ ọ na-agakwa n'iru na nke ya o mana ọ chọrọ ka akwatue gị ka ị nọrọ na ebe na-ekwesịrọ ịnọ nya bụ scarcity mentality ọ dịrọ enough onyinye nke ya bụrụ ya nọ nke onye ọzọ competition all over ya ka o ji dị mma ka anyị mara ya maka na ụmụ ife niile so n'ebe anyị na-ata afụfụ ya taa nya kpata anụ na ilo juru everywhere nya kpata bụ na udo adịrọ nya kpata bụ na ị- nke ọbụla ịkọwala ịkọwasị ọdịrị nwanne gị ọ bụrụ ebe na-akọ ka ọ na-ene anya na ị nwere di ofe ilu ya na di gị makalịlị di ya ị nụrụ nwaanyị ofe ilu ya na nwaanyị gị makalịlị nwaanyị ya ife ọbụla ị mere onye nwere scarcity mentality ofe ilu na-echitili echit even mgbe nke ya kakwa nke ya nwe ya akakwa nke gị mma mana obi ya bụragolo ọ mindset ya ka a na-akpọ scarcity mentality na o zurọ ya afọ kedu ihe eji mara scarcity mentality fear and anxiety a constant worry about losing what one has or not getting enough fear and anxiety ebe ọbụla ọ nọ egwu juru ya afọ ebe ọbụla ọ nọ egwu na-atụ ya n'ebe ọbụla ọ nọ o jurọ ya ebe bụ ebe a ga-anọ ọ bụrụ na klaasị ka anọ nne dị ọ ya na-efe ilu ka ọ bụrụ ya ya enwe a ndị ọzọ ya enwe so ọ nọrọ buru egwu ahụ wee na- na-aga n'ụwa

Maakị nke o nwetara ejurọ ya afọ. Skọọ nke e nyere ya ejurọ ya afọ. Ikwu okwu na klaasị, ito onye as a teacher, o jukwurọ ya afọ mana ito nwata akwụkwọ ọzọ, iwe ewewe ya, o juvere nwata akwụkwọ afụ anya. Ife niile bụ competition. Ọ bụrụ nwatakịrị ịkpụtara ịkpụta ịkpọta zụ azụ sị ya gị na emebe competition. Nwatakịrị nya na nne ya na nna ya na-eme competition, ị fụrọzi ya na nsogbu dị. nya ka a na-akpọ scarcity mentality ụmụnne ya niile ụmụnna ya niile ndị enyi ya niile mgbe ọbụla a nọ na-azọ onye kasị onye kasị ife a na-akpọ ya bụ gịnị scarcity mentality short term focus prioritizing immediate gains over long term goals due to a fear of losing opportunities yes

otu nke otu a otu b otu nke a niile ọnụ bụ nke gị abụ o jurọ ya afọ ọ na-amagharị na-asịgharị onwe ife aka nke a mụta na nke ọ kọọla otu nke nwe maka gịnị na o nwe short term goal short term thinking ebe a na-akpọ weta ka elisie o loterọzi na n'ọkwanye ife ka onye si wee lụọ na ya taa anyị ka mmiri zobezie ka o esi wee chekwaba ya short term focus ọ jọgburu onwe ya limiting beliefs scarcity mentality, mentality believing that one's potential and resources are capped which can hinder personal and professional growth you see o nwere anyị ife ọ bụ maka onwe ya ọ feel na ya jerazi further studies ọ feel na ya jerazi wee mụ ife ọzọ ọ ya-abụ ọ mụọ wee tinye n'ife ọ na-alụ na ife ọbụla dị available ezurula ya o nwere that belief ọ dị ya n'arụ belief ahụ o nwere ọ dị ya n'arụ ọ na-emezi ya ọ na-eme ya affect na ya na ndị ụmụaka ibe ya na- na- na- na-egwu egwu ọ bụla okenye ọ na-eme ya affect na ndị niile nọ n'akụkụ na ya na ba na-adịrọ na mma ọ bụkwala onye nọ n'ọlụ even ndị ọ nọ nọ na nnukwu ọlụ mana ọ feel na ọ sọsọ ọlụ a bụ ọlụ niile ọ ya gbasarazi aka ka ọ chọta co-workers ka ọ chọta collaborators ka ọ chọta ndị na ndị na ya na-anọ maka na e nwere ike ọ bụrụ na ofu kọmpanị ka ọ nọ enwere ike opportunity adapụta n'ije na kọmpanị ọzọ mana ị vụrọzi ya due to na o nwe scarcity mentality ọ sa- ọ sapụrụ aka ya opportunity ọbụla e nyere ya ọ nọdụ na ya and etu o esi wee nọdụ na ya abụrọ etu kwesịrị na ọ ya ọ ya anọ na ya with fear anxiety ọ ya anọ na ya with competition ọ ya anọ na ya with na na ọ sọsọ ebe enwe ka lozo na opportunity dị ebe ọzọ ọ ya anọkwu na-eme gịnị o nwere ka eh, eh, inside the box ọ na-echerọ outside ya ka a na-ekwu na scarcity mentality amagburu onwe ya na omume ọ na-ebutere mmadụ oke iche echiche ọ na-ebutere mmadụ oke ịnọ na-atụ egwu ọ na-ebutere mmadụ oke ịnọ na-ekwo ekworo ọ na-ebutere oke mmadụ oke ịnọ weta ka e lisie i nwere opportunity dapụta gị taa ị rapụzie opportunity anwa Ị- ị ị na-echerọ maka ife ọ ya enye gị echi mmadụ nyere gị aka tata ozugbo o nyesịrị gị aka ozugbo ozugbo ahụ o nyesịrị gị aka ịjụ gị ya ịkọtaba gị ya lozo na e nwekwara ike na ofu ebe ahụ ị nọkwa n'ihi needikwa onye ahụ ọzọ ọ ya bụ scarcity mentality scarcity mentality weta ka e lisie ọ bụrọ ezigbo omume ọ bụrọ ezigbo ife mana onye nwekwale na-ekwesị onye a ka ọ dịziri ijizi nwayọọ na-eme gịnị na-enebata onwe ya anya onye ahụ ka ọ dịrị ịnọnị wee na onwe ya ma na o nwekwere scarcity mentality na ebe o nwere scarcity mentality kedu ka anyị esi wee kwụọ onye ukwu ala kedu ebe anyị eme scarcity mentality ọ na-emebi ife na na na na n'otu ọbụla kedu onye onye nwere scarcity mentality kedu ife nye na ya na na- na-aga mental health increased stress anxiety and feelings of inadequacy

elu ọbụla akpara ọ ya na-afụ ya n'ụdị na-ekwesịrọ ya. nke ya eme ka anyị nwere ụlọ ekpe elu ọkpa n'ụdị na-ekwesịrị kwuru ka a kpaa ndị otu ya niile ụmụ akwụkwọ ya na fa na-emekọ ọ na-esi ike ụta anwa agata aka ọ bụzikwala anyị nọ na marriage ns- nsogbu adị maka na mgbe ọbụla o feelụrụ na comfortable n'ime onwe ya ya ka o ji wee bụ na scarcity mentality ajọka maka na onye nwere ya na-efeelu n'ụwa na ụwa tụrụ ya na-efeelu na ọ nwesịrọ na-efeelu na o zuro ezu ị ya-afụkwa onye ọ masịa mma o mana mma ahụ ọ mara ọ fụrọ ya as ihe ọbụla ị fụkwa onye ahụ o yiri ezigbo akwa mana ezigbo akwa ahụ o yi ọ na-afụrọ ya as as- eh, anything good so na scarcity mentality abụrọ ife dị mma na society then kele example a business that hoards resources instead of investing in growth yeah ife ya eji wee na wee na-eme business ka ọ na-aga n'iru eburu ya debe an individual who avoid sharing knowledge or opportunity for fear of competition o nwee ife ọ maara ma ọ chọrọ ịkụziri ya ndị ọzọ o nwee ife ọ maara ma ọ chọrọ ịkụziri ndị ọzọ kedu ife anyị nọ na ya isiokwu wee bụrụ na na ife anyị na-akụzi nke tata bụ gịnị maka mentality a na-akpọ scarcity mentality onye nwere that mindset onye na-approach life based on scarcity onye na ya na mmadụ aga na-akara ụka ife ọbụla na-adapụta na ọ na-efeelu na o zuro ọ na-efeelu na onyinye o zuro onyinye ọbụla o nwere o zuro ya ọ ya bụ ife anyị na-akarị taa wee na-asị na scarcity mentality is the kind of mentality na-ebute ilo na-ebute ọgba aghara na-ebute es- esemokwu na-ebute ekworo na different kind of eh, society ama m unu nwere ajụjụ maka ndị na-abara ya So ọ bụrụ na ajụjụ onye ọbụla nwere ọ bụrụ na ajụjụ nwere ike ịjụ gị so any of you do you have, do you have any question maka na scarcity mentality nwere ọ bụrọ obere obere ọ na-emebi ezigbo ihe na society ahụ na-emebi ezigbo ife na society ife o ji emebi ezigbo ife na society bụ na ụwa amarọ m ebe e si wee kwụọ onye ukwu wa ịfụrụ anụ onye nwere scarcity mentality ngị na ya na-emekọ ị nwere ezigbo nsogbu maka na o nwerọ mgbe obi ya adị ọcha o nwerọ mgbe ọ ya na ọ- obi ya adị ya ụtọ o nwerọ mgbe ọ ya-adị happy maka na o nwerọ mgbe ọ nabatara n'onwe ya onwe ya ejurọ ya afọ mma niile ọ mara o chere na onye ọzọ makarịrị ya ife niile o nwere o che na onye ọzọ nwekarịrị ya elu dị mma ọ ya-akpa ọ kpasị o che na onye ọzọ kpake- kpakeli elu ka mma amarọ m ma o nwere onye nwere ajụjụ maka scarcity mentality Um, regarding this topic, I want to ask someone that has scar- scarcity mentality, how can how can you get ri- get rid of it?

maka na a sị na nsogbu a maalị na e nwego solution e ji eji wee solve ya so na onye nwere scarcity mentality bụ ife gaara ya bụ ime gịnị ịnọzi wee nebeve ya anya wọkụva ni- na na- na- na ya bụ ife wee mara ka ọ ya-esi wee nabata onwe ya ị ya-anabatagodo onwe gị ma nabata onyinye nke chi gị nyere gị nabata etu ụwa gị si wee dị fụdo onwe gị n'anya

na ọnwụ ọmụm ee na na na na mma ahụ a na arụ ya ahụ amakwa mma ka nke onye ọzọ si wee ma ị dị sure na ọ ghọtara na akwa ahụ o yi bụ nke ọ chọrọ iyi na ekwesịrọ nya na onye ọzọ ga na-azọ ma akwa nke o yi ma ọ dị mma ma ọ dịrọ mma maka na onye a bụ nke ọ chọrọ iyi na ị lụsịa ụlọ ụlọ ga-eto nke nke ị lụtara ọ barọ uru iziwela onye ọzọ anya ọ barọ uru isi ịkọwalụ mmadụ nsị ọ barọ uru ịsịwalị mmadụ asịrị na-asịkpodo mmadụ asịrị ọ bakwurọ uru neighbour gị maọbụ onye ngị na ya bi ijezi wee je bunyite ife ebe ọ na na-emetarọ mma na ife ọ na na-emetarọ ka ị gwa ndị ụwa ee na-enye n'ọdụ ode igwe ebe chi ya lụrụ- eh, rụrụ ya ọkụ that is scarcity mentality ọ na-adị very very dangerous ọ na-ejide society ya saa ọ na-ejide nwanne ya saa jide nwanna ya saa jide ikwu ya saa jide ibe ya saa ozugbo okwu abụ a na-ekwuga na ndị be anyị sị na ya na-eli na nna ọ na-ese ya na-eli na nna ọ na-ese scarcity mentality is very dangerous maka o nwerọ ka onye abụ ji esi nabata onwe ya o nwerọ ka o si kwelụ na nke ejuru ya afọ ọ bụzie na ị nabata isi na scarcity mentality pụta ị gazie na nwanne ya na-akpọ abundance mentality onye nwere ụdị omume enwe ọ nwere omume ka anyị na-ekwu iwe enwe ive anyị na-ekwu iwe enwe bụ omume ka ọ na-abụ abundance mentality onye feelụrụ kedu ife ọ bụ n'ebe ya na ka esi wee kpọ kọwa ya abundance mentality on the other hand is the belief that there are ample resources and opportunities available Those with this mindset view the world as full of possibilities. Abundance mentality. Na ọ bụrụ sọsọ na onye nke enwe na onye nke enwe nwere kata ma na ngị nwa ya enwekwu nke gị ka ị ga-esi wee nwee nke gị avụ bụ ụdị avụ onye ọbụla si enwe na nke gị ahụ ị nwere na o juru gị afọ ya bụ abundance mentality and na site na nke gị ahụ na i nwe ike iji emete ihe ụfọdụ ọ na ọ dị ka i nye mmadụ naabọ je gba bọyị gbasịa bọyị i wee nye ofu onye 1 million nye onye nke ọzọ 1 million abundance mentality ya ewere that 1 million chọba opportunities mana scarcity mentality ya asị gị na o zuroli ya na avụ niile nya ta kedu ka o si bụ sọ 1 million mana abundance mentality ya ejili ya tie aka n'obi gbaba mbọ malụ ka o esi wee nyere onwe ya aka wee gbaa mbọ gbasi mbọ ike na nke avụ were opportunity avụ gara chọba onwe ya were ya wee nwee ike ịconnect ndị ya nyekasịrị ya aka bụgodoro tupu enye ya ego ahụ na onye nwere abundant mentality na-anabata ndị mmadụ onye nwere abundant mentality bụ gịnị na opportunity dị n'ive niile ọ bụgodu na ive adịrọ mma eme nke na-adịrọ mma ọ na-eje ahụ ive dị mma n'ebe ive na-adịrọ mma dị kedu ive mmiri ba nke a kata ma ije buru sọsọ na ebe avụ adịrọ mma ọ chọọ ive ọ ya amụta na ya chọọ ive ọ ya enweta na ya ya edozili ya ụbọchị onye nwere abundant mentality abụrọ onye nọ na-akụ asịrị na-achọ onye ọ ya asị na ọ sịrị ya abundance mentality will also excuse you ngị na ya mekọọ ive ọ ya na excuse gị man of human being nke bụ because na ọ feel na ive nke ị na-emetọrọ gị, na na opportunity ka dị ihe eji wee mep- metọ- mepụta- eh, metọkwa ya ọzọ kedu ive eji mara ndị nwere abundant abundant mentality optimism and positivity It's a general belief that good things can happen and that one can create opportunities. Correct. Abundance mentality na-eche echi na echi dị ime echi ahụ dịkwa ime ya amụ ive dị mma. Abundance mentality ya asị gị na ive dị mma dị mma n'ebe ndị dị mma nọ. Just like positive mentality. Abundance mentality i mejọgodi ya ọ mago na i mejọle nke i ji wee bụrụ mmadụ mana o jebezi

long term vision onye nwere abundant mentality ngị na ya emekọọ ive ọ ya-abụkwa ive ụfọdụ nọ na-adịrọ mma mana ọ ya na-edi ebe maka na echi dị ime echi ka mma o si taa dịba mma ọ dịbara gboo focusing on sustainable growth and development rather than immediate rewards ọ bụrụ ive taa nị, unu na-ata ahụhụ eziokwu bụ na unu na-ata ahụhụ mana ọ na- ọ na-enepụ anya n'ahụhụ ahụ ife ọ ya-amụta

na-enyo ebe ka i si eme ive ụfọdụ ọ nezie anya na-enyo etu i si ọ bụrụ ka ị bụ ọga ya ọ ya na-enyo ụdị character ị na-eme exhibit ụdị mmadụ ị bụ ka i si ahandle ive ma nsogbu dị ka i si ahandle ive ma ọgbaji ọdọlụ ka i si anabata ndị mmadụ and ọ ya na-ene anya na nke ahụ ị na-eme na-adị mma maka gịnị ebe a ka o si wee tinye na nke ya buru n'uche ka o were etinye na nke ya maka na o tinye na nke ya o nyere ya aka o tinye na nke ya ọ baara ya uru abundance mentality na-ene anya maka na ive ọ bịara bụ ka ọ mụta wee tinye na nke ya wee nwee ike ịka na ọyịa ndị ndị ndị Igbo na-ekwu sị na ive nna na-amụta na-amụtali nwa bụ ka ọ ka ya na nna anyị asịrọ ka ọ ka ka ka ọ bụ tọbụrụ nna mmụgharị anyị na-anasị ya n'ihi na nna na-amụta nwa ka nwa ya mee gịnị ka nwa ya ka ya so abundance mentality na-eche maka ihe ọ ya na-amụta wee tinyere na nke dị ya n'arụ wee nwee ike ịka onwe ya wee bunye ya onwe ya n'ebe ọ kwesịrị ịnọ ya ka o ji wee bụ na ọ magburu onwe ya na abundant mentality na-eche ezigbo echiche abundant mentality na-emekọ ive with ndị mmadụ abundant mentality na-echere maka taa nị ife ọbụla i mere ya o die ya debe na echi echi ka mma instead of ị nọ ngị na ya emekọsịa maọbụ ngị na-emesịa business ọ document ive niile ngị na ya mere ma nke e ti na video ma nke e ti na chat ma nke e ti na email ma ọsịa ma ọsịrịa wee bere ya debe na-eche ikpe ọ na-amara ma ọ ya-abịakwa ma ọ ya bịara ka o wee bụrụ wee si na enye na eke ede abundant mentality ana-emere ụdị ahụ ọ scarcity mentality na-eme ya abundant mentality na-eche na nke iro ụka then onye nwezila abundant mentality kedu ive ọ na-eme mental well-being increased re uh, resilience lower stress level and a more positive outlook of life onye ọbụla ị vụ nwere abundant mentality hey, mgbe ọbụla ọbụrụ ụdị mmadụ na-adị into eh, high blood pressure ọ na-adị relax na-amụ na-eche na-echeki na echi echi ka mma ọ pụta anyasị ọ larụgbuola onwe ya ụla without ichebe ajọ ife ọ ya eme mmadụ maọbụ nke ọ ya eme onye na-emeri ya ife ife ọzọ na-eme bụ na relationship na onye nwere abundant mentality na-adị very strong more supportive relationship based on trust and collaboration maka na ọ ya enwere onwe ya ọya o nwere onye ọbụla ekwesịrị ibu ụtọ onwe ya mana abundance mentality abụrụ gị na ya na-atọ ụtọ ọ na-atụ egwu ibe nwe ya emenụ abundant mentality bụ all about free freedom is all about trust is all about honesty and sincerity with their life nke na ngị na ya nọrọ na-eme ka ọ onye nwe abundant mentality ka ngị na nwee ike na-eme ka ife ome gịnị

creativity ka esi wee mee ife ka esi wee bunyite ụbọchị o nwere ebe ife ya na-eche ịga na antagonize mmadụ abundance mentality bụ maka echi ife ọya na ife ya ewepụta ife ọvụ ife ya ewepụta ife dị mma ife ya ewepụta ife obodo na-achọ ife ya ewepụta ọ bụlụ a content creator ọ nọba nnọọ na-create na-ewepụta good ideas in his content ọ bụlụ a teacher ife ọya na-eche ebe bụ ụmụ akwụkwọ ma nkụzi sielebe ife nkụzibe kedu ka o esi nyelebe aka maba nụa di kedu ka o esi nyelebe aka maba bụ si ee bụrụ onye isi na kọmpani kedu ka o esi nyelebe aka ma ụwa gazite abundance mentality is all about cooperation ka anyị nwekọtara ka anyị chịkọta ọnụ ụdị esi ede- edebe aka etu a ọkwa na a nyụkọ mamịrị o wee gbaa ụfụfụ Example, a leader who encourages team members to share ideas and collaborate on projects. Yes, onye bụ a leader wee nwee ndị ọ nọ ndị nọ ya na- n'aka ife a na-eche ebe bụ onye ọbụla mgbe ọbụla ha na-enwe mitin ka onye ọbụla wepụta idea ka idea abụ bụlụ ife na-achị ba ka idea abụ bụlụ ife ba ya na-anọ wee na-atụkọta ilo ọnụ ka community abụ wee na-aga n'ihu An entrepreneur who invests in community initiative believing that overall growth will benefit everyone involved. Abundant mentality bụgodịla ebe ọ na-eme ebe ọ na-ele afịa na business o ma ọ bụ obere business ma ọ bụ nnukwu business ife ọ na-eche ebe bụ maka ife ọ ya egote ya eme ka that community wee nwee ike ịnọ na-adị ịga na-adị okay na-adị comfortable ya ka o ji wee magbuo onwe ya na abundance mentality bụ ife anyị kwesịrị ịga nye embrace kedu ife anyị karịrị taa na-enwe ebe anyị ife anyị karịrị taa na anyị na-akụzi maka gịnị scarcity mentality and abundance mentality mbọsị gara aga anyị kụziri maka negative mentality and positive mentality negative mentality bụ onye ọbụla i mere ife sọ gị mebe ya mere ya emesịa nye ọ ya abịa nọ ife ọjọọ ọ ya avụ ebe o ya esigado gị aka ọ sọ gị buru ego gị niile nye ya ka ọ jebe abroad o lu abroad ọ bụrụ na ọ survive ọ ya ebule emu gị ọ bụzie na ndị ya nọ abroad nwa o nwezie ka i si eme ọfụma ife i ji eme ọfụma ọ bụrụ ọ vụọ ebe ị na-adị emetara ọfụma wee kechie ya na nya kpatara i ji eme etu ahụ wee na-eme mma nya kpatara nya wee jiri eme mma negative mentality mana positive mentality adịrọ ụdị ahụ opposite negative mentality ọ na-avụ ebe nnọọ na even though na-enwe ike ọ bụrụ na o nwere ka ive si gasị mana ọ ya ewere nwayọọ na-eche n'iru na iru ụka etu a ka ọ dịkwa na scarcity mentality and abundance mentality mana ife dị iche na scarcity mentality na-efeel ọ kwa onye mara mma mana o believerọ na ọ mara mma o feel na onye ọzọ maka ya ọ bụ onye yi akwa akwa o yi masịa mma mana o feel na onye nke ọzọ na nke onye na-eyi ka nke ya mma ọ bụ onye nwere ezigbo onyinye chineke gozi gozisia mana nke o nwe ejurọ ya afọ ọ na-efeel na nke onye ọzọ na ka mma scarcity mentality maka na ọ dịrọ enough competition mana abundant mentality bụ gịnị na opportunity dị oge ọbụla

mgbe ọbụla ị na-enye onwe gị nsogbu arụ gị ana-ezuru ike while scarcity mentality can lead to competition mgbe ọbụla ọ ya enwerela onye ị na-ejile anya ọ nwee onye ọ na-adị gị ma ya nwụrụ ọ gị kele onye ahụ ọ nwee onye ọ na-adị gị ma ya nwee nsogbu kedu ive i ji chọzie ka o nwee nsogbu ma gị nwa achọghị inwe nsogbu ọ nwee onye ọ na-adị gị ka mgbe ọbụla ka ọ na-avụ alịm ive na-ebute ive na-ebutekwa ya bụ na ngị nwa ma ọ bụrụ mmụnwa o enwere m scarcity mentality ma ọ bụ na m na-eche ụdị ive ahụ ọ bụrụ na ị na-eche ụdị ive ahụ ka ọ na-ajọrọ onye ọzọ njọ i nwe scarcity mentality maka ihe e si wee solve ya nwere dị ọzọ na bụ mali na i nwere ya nebezie onwe gị anya ọ bịa ee mali ka e si na-control onwe gị scarcity mentality tend to miss opportunities maka na ọ bụ maka na ụdị okwu o kwuru na ka i si wee merie nke ngị na ya mee na business ngị na ya mee nwee ike ya dị ya mee ozi ọzọ ngị na onye nwere scarcity mentality mesịa ive nwee ike ya lakiri ime ive ọzọ onye ahụ like ọzọ ka unu mekọ business ọzọ maka gịnị o nwere scarcity mentality o nwere competitive mentality o nwere jealous jealousy envy ọ dị very dishonest and and then and then insincere maka gịnị ife na-ebutere ya nya nwere ebe ọzọ na-abụrụ na ọ na-efe ilu na nya nke ya abụrụ ya nke onye ọzọ oke ya ka nke ya ọ jọgburu onwe ya ebe anyị na-akọ ụlọ ibe Transitioning from a scarcity mindset is an abundance mindset often involve intentional effort. Ọ ya na-agba mbọ. self reflection ọ ya na-eche kedu ebe o mere ya kedu ebe ọ na-emetere ya ka o wee mere gaba n'ihu mere ife dị mma willingness to embrace new perspectives na ebe anụnwa bụ etu ka m si eme ife enwe ka m si etu ọzọ mee ya na eziokwu bụ na anyị dị mmadụ ịnọ na this class na class na onye ọbụla nwere onyinye nke ya nke m dị iche nke gị dị iche

abundance mentality enwere o nwegodu ekworo n'ime ya, ọ chọpụta na o nwere ka ekworo ọ gwawa onwe ya okwu ya ka e ji ekwu maka reflection abundance mentality a na-enyoro nke gị ofe ilo na ọ ngị nwe ife a laptop bụ nke gị ka ọ bụ ọ maka ka nya jee chọọ nke ya dị otu a na ọ bụ laptop nke gị ọ gbaba mbọ chọọ ka o nweta nke ya ọ bụrụzi na ọka ka ọ bịazịa ka nke pụrụ iwu nọ nke gị ahụ

ma ụmụnne nwanne ya ma ụmụnne nwanne ya maka gịnị scarcity mentality ọ dị achọpụta onye ọbụla nwere ihe ngịnị ya na-adị mma ka ị were nwayọọ gbaba ọsọ ndụ gị maka o nwere ka ọ ya-esi ga mma ọ bụrụ na ị mee ka onye ahụ mara nne nna gị nwanne nwanna ikwu ibe nakwana ibe ị na-eme ife bụ scarcity mentality ka ị nwere na m gụtara ya n'akwụkwọ taa kedu ife bụzi na mgbe ọbụla ị na-atakarịsị onwe gị kedu ihe bụ na mgbe ọbụla nke ị nwere a na-ejuru gị afọ kedu ife bụ na mgbe ọbụla ị asị onye asị gị onye jụrụ sị gị onye nyere gị aka enyetara gị aka ife ị ya-eji kwụa ya ụgwọ bụ ụka asịrị onye mere gị mma emetara gị mma ife ị ya-eji kwụa ya ụgwọ bụ ụka asịrị onye gosiri gị ezi emetarazie ife ị ya-eji kwụa ya ụgwọ bụ ụka asịrị onye gosiri gị ụzọ emetarazie ife ị ya-eji kwụa ya mma bụ ụka asịrị onye kpọpụtara gị n'ọkwa ị nọ wee tinye gị n'ezigbo ọkwa o meterie ife ị ya-eji kwụa ya ụgwọ bụ ime ka ụwa ụwa ụwa ụwa buru ya iwe and that is because you are suffering from scarcity mentality emezina na scarcity mentality nwere ike isi na nne gị o ma ọ na nna gị o nwere ike si na ya uncle or niece o nwere ike si na ya nephew or um, aunt o nwere ike si na ya cousins nwere ike si na onye ọbụla bụ onye enyi gị nwere ike si na ngị nwa maka na ngịnwa na onwe gị nwekwa ike nwee nye mana ị mara na ị nwere ya mana ife anyị na-akọwa tata bụ bụrụ class nke anyị nọ na ya taa- tata bụ maka gịnị scarcity mentality ọ dị very dangerous o bute ọ na-ebute oke ilo n'obodo ọ na-ayasa society ọ na-ejite ndị nọrọ onwe ha yasaa ife m ji ekwu bụ na ọ dị mma ngịnwa as a student ngịnwa as a businessman a businesswoman ngịnwa as a family member ngịnwa as a friend nyokene onwe gị kedu scarcity nke i ji aga ọ scarcity mentality ka abundance mentality elozikwana na scarcity mentality bụ mgbe ọbụla na nke gị na ya bụrụ ya ị na-ejili onye ọzọ anya na-ekworo onye ọzọ ekworo akpọsasịa ife etu nwa akpọsasịla ife ndị mmadụ bịa na-abịa ego ya ife i jibere ya anya na ndị mmadụ na-abịa ego ya ife mee nụ nke gị ka ndị mmadụ gobe alụọ ụlọ i jibeli ya anya na ọ lụtara ụlọ ị chọzibe ya asị na ife ọ na-eme na ọ na-eme ife na-adịrọ mma wee lụta ụlọ ọ bụdịala onye nyere gị aka ị ya anabata aka o nyere gị weziela asịrị wee yasara ya ọkwa onye nyere gị aka o mgbe ahụ ọ na-enyere gị aka ị na-amarọ na ọ na-eme ife dị ma nnọọ ma ọ na-emere ife dị ma nnọọ mgbe ahụ ọ na-enyere gị aka ị na-eli ego ya ọ na ị na-amarazi na ọ na-eli mpeli n'ebe dị etu a ma n'ebe dị etu a ọ ka ị nata ị nasizila enyemaka ya i feeluzie na ọ ka ya saa anya i feeluzie na ọ ka ịgba anya n'anwụ i feeluzie na ọ ka esi ewe na nwaanyị ahụ a na-emere ife dị ma nnọọ na ọ na- nekwanụ nwaanyị ahụ a ka o si eme nekwanụ nwoke nwa ka o si eme ị fụrọ na ngịnwa bụ onye nwere nsogbu maka na ị me gịnị na ị nọ na ife a na-akpọ scarcity mentality Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu unu elozikwana na anyị nọ na Instagram anyị nwa nọkwa na TikTok anyị nọ na Facebook anyị nọ na YouTube ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ nkụzi anyị anụnwa ka ọ na ka ị ghọtasị ebe anyị si ebido na topic anyị si aga ọ ya amagbukwa onwe ya ma ọ bụ na ị followba anyị n'ebe ọbụla anyị nọ na platform ọbụla anyị ji aga nke taata bụ scarcity mentality ka anyị kọwa igbo ndị ọma na-ege ntị wee na-ayọ na ọ bụ na anyị malụ ka anyị na-ejekwana malụ ka anyị esi wee na-asa ọbịa mmụnwa nwee ike nwee ya ngịnwa nwee ike nwee ya ọ na ọ bụ disease ọ jọgburu onwe ya this scarcity mentality ka anyị na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ abundant mentality

whether there's any disadvantage at all yeah of course ife ọbụla dị n'ụwa maka na anyị nọ n'ụwa Em- ọkwa uche m ka m na-ekwu na-asị na uche onye adịghị njọ njọ ehe ka nke gị wee dịrị gị mma o nwere advantage nwe abundant mentality I don't think na e nwere much advantage ọ ka m mma mmụnwa inwe abundant mentality than na m nwee scarcity mentality the reason is because ife ị nwere ike ịfụ na disadvantage bụ mmadụ ịmanipulate gị maka na i nwe abundance mentality onye nwe scarcity mentality abata na your life misuse ya you this your abundance onye nwere so ọ bụrụ na ị nwere the spirit ọ bụrụ na ị nwerọ the mind iji wee coordinate onwe gị ị nwere ike ilu akarịa akarịa because for example na i nwere something you shared with your brother ife anụnwa na i nyere ya nwanne gị ife anụnwa ife gị eh, bụ ife onye ọbụla mana onye nwere scarcity mentality a na-echere etu ahụ o nwere ka ọ na-ọpụta ọ nasịarị gị nke gị ahụ ma filu ya i nyegodi ya i gbugodi onwe gị nye onye nwere scarcity mentality ọ dịrọ enough mana onye nwe abundance mentality ya afụ ife ọma ị mere mana scarcity mentality ya na-afụ ife ọjọọ na ife ọma ị na-eme ma ọ bụ for example ka m were onwe m for example na mụ mere mmadụ ife ọma ọ pụtazie o lisigokwa ife ọma afụ m melie o oge enyegosikwa ofe m ife ọma afụ m melie mana ọ pụtazie ọ nebe anya n'ebe mụnwa bụ ime eze ahụ na na-emeterọ mma ọ nebe anya n'ebe o feelu na chi mụrụrụ m ọkụ ma ọ bụrụ ndị be anyị ọ nebe anya n'ebe m, eh, doloma- doma na mụ cheta kụgbada m n'ụwa ka o buru egosi ndị ụwa ife a na onye a bụ ife a ejibụla scarcity mentality mana abundance mentality abụrọ ya ọ ya atọ na ọ ya atọ n'ikene ọ ya atọ n'ime ka ị makwalụ na nya appreciate ife ọma i mere so kedu advantage the disadvantage na abundance afụkabarọ m much disadvantage mana ife ka m asị bụ ya bụ nke a na-akpọ by by via negotiationist ee but what do I mean by that for example n'ihi na-eme ya i nwe ị bụ onye nwe abundant mentality and ndị surround gị abụ scarcity mentality that is why o ji adị mma n'ụwa ka anyị na- ka anyị na-amaka na ndị nọ anyị n'akụkụ mara the kind of friends anyị na-enwe maka na the kind of friends anyị na-enwe kwa ndị oyibo si tell me with whom you go and I will tell you the kind of person you are nsogbu anyị na-enwe bụ the kind of people anyị na- anyị nọ na-arụ ihe afụ mmadụ for example na ọ na Naịjirịa ọ na-ebe na-ebe ka inyere ya aka ka inyere ya aka ka inyere ya aka ma ọ bụ na ọ na Naịjirịa na-achọ ka inyere ya aka ka ọ bịa ka ọ bịa obodo oyibo at the end of the day, mgbe abụọ bịara obodo oyibo ọ ya arapụzi ịgba mbọ ibe ya na-agba o nyebezie ụwa ụwa nke ị na-ebi nyebezie etu i si ebi life

so n'ife a bụ the problem of abundance mentality onye i nyere aka o feel entitled na ị ya enyekwuli ya aka nye ma ọ- ma nyere gaba na-elezọgo ka o si wee bi na na-elezọgo mgbe unu nọ na kondo unu nọ na kondo a na-eche ka a na mgbe ọbụla ee akakwala ụlọ ụgwọ ụlọ isi at the end of the day uwe mgbe nwoke mmadụ were nwaanyị kwele ọnwa ewu ọkwa onye ọbụla chọtara ebe ọ ya ewu because the, the, adva- the, sa- that might be closer to the kind of disadvantage onye nwe abundance mentality ya bụ maka na ị nwere ike ị na-eme na ị na-enye aka ndị ị na-enyere aka relaxes ya dif- depend rezie na gị even though na ọ bụrụ na ị mesịrị ebe a na-ajụrazi ma ị nwekwa ego- ma ị nwere ego ma ị nwere they just started to ha depend on you and when they depend on you they tend to view it as an entitlement na ife ị kwesịrị ime even though na ị nwere ụkwụ o na ọ na ị chọrọ inye aka ọ kwa etu a ka m esi kọwa ya mana ndị kawa ka m ghọta nwezi ike kọwazie ya na comment section ma ọ bụ na fa chọrọ ịkọwa etu a enwere another question ok ekele m unu ngwa ka anyị jerezie anya etu anụ a n'ụbọchị tata ka ọ dị maka ndị be anyị si na ka ọ dịba ka ọ dịba adịba ala ife anyị ya eme itukwa n'ọzọ biko nebe onwe gị anya ana m enebe onwe m anya everyday ibe ndị abụrụkwana ndụ nọ na mma ebiri anya life nke chi m kpọrọ m ka m bịa etu nnọ kịta o nwere ife m na-abịa akụzi ebe a dịtọ na mmasịrị mba o, ihe m bịara ebe a ka m zaa afa nke m ndị be anyị na-akpọ ya eze afa ka m zaa afa nke m a sị ma eze afa ka m zaa afa nke m a dr emmanuel nweke okafọ and that is my own word and ọ gụgọdọ ana m ekwu ya in my some of my um, post um, enwerọ mgbe m bịara ebe a n'ụdị na mụ na mụ bụ jesus christ no ife m bịara bụ ka m put my own contribution to the world o nwere enwerela ofu onye ya gesị ife m na-ekwu wee nwee ike inwe eh, inwe this kind of abundance mentality wee work ba towards it ụwa bụ onye bịa ọ zụ- ọ zụọ nke ya onye zụsịa ọ naa ekpuchina m ọnụ sị m shut up that I should not talk or maybe that I should not talk because I'm not worthy or maybe na m agaghị ekwuru okwu maka na mụ na na mụ na-eme ole warawara agụghị ime njọ evrazia na-ebaga ụgbọ ndị ori ọ na m ekwesịrịghị ịbịakwu ka onye nkụzi maka na mụ na mụ nwere njọ m na-eme njọ m na-eme bụ ebe a bụ m ji wee bụrụ mmadụ njọ gị nwa na-eme bụ nke i ji bụrụ mmadụ enwere ike nke m na-eme abụrọ nke ị na-eme enwere ike nke ị na-eme abụrọ nke m na-eme ya ka o ji wee dị mma na abundance mentality will enable us to understand anyị wee ghọta na o nwerọ onye dị asọ ya ka ịnụ onye ya na-atọ ụtọ m na-ege na aja atọ m ụtọ sị na jee nke jee nke ka anụ mgbada jiri enwe ụlọ ọ bụrọ gị ya enwesị ife niile ya amasịkwuru ife niile mụ nwa ya amasịkwuru ife niile so na ebe anyị bịara taata anụ a ka anyị ka anyị anyị achịkọtawo ya ọnụ maka abundance mentality run away from scarcity mentality and run away from someone with scarcity mentality ọ bụrụ na na ị chọrọ n'ime- na- n'ime gị ka o deliver ọ bụrụ na o kwere deliver si na personality ya pụta because at the end of the day you will come out crying mana anyway ọlụ anyị bụ inyere uh, onwe anyị aka thank you very much ka ọ dịkwanụ bye bye